Takulandirani pano pa Lahiri K TV musatalikile pali nkhani yobeba end yofunikira kuti muiziwe tapangani like share video yi komanso subscribe. Ah, zomvesa chisoni kwambiri inenso kwambiri ndilile nawo pa kulira kumene kulipoku ife tikukulilirani inu anzathu osusa boma Tonse ifeyo tikulira kwambiri timanena kuti mwina mukagwirizana mutiombola mavutotu nde alipo tagwirizanani kodi usogoleri umadzifunisira wekha? Koma inu tagwirizanani mukhale pamodzi. Mugwirizane ndi dpp chifukwa mukagwirizana ndi dpp, dpp ndiye chombo cha amalawi inu tawonesesani 50 plus 1 simungawine nokha kuti aa ine ndipambana ine ee ndimayang'anira ine ku bank kodi ku bank ndi kuyendesa dziko zikugwirizana? Akabambe akabambe. tagalamukani plizi mukhale ngati wodzindikira ndithu inu tagwilizanani ndithu mugwilizane ndi dpp pakali panotu anthu akuyang'ana kwambiri maso ku dpp tikukutsimikizilani akabambe kuti olo mutafunitsitsa kuti muime panokha mukhale president simungapambane kupambana kwa ulendo uno kukufunika ndi mgwilizano. Bambo Atupele, tapangani za chikondi monga mmene amakondera abambo anu. Abambo anu amakonda dziko lino kwambiri. Kodi nanga akukusokonezani ndi ndani? Mukasokonedzeke ndithu. Tabwerani pamodzi ndithu kulira kwa mabishopu, kulira kwa azitsogoleri opemphera, akuona masomphenya a patsogolo. kuti ngati pakukhala kugawanika, tikhalabe ndithu mu ukapolo ndithu. Tagwirizanani please, tabwerani pamodzi, tazichepeseni please. Mukazichepesa ndi kupanga zimodzi, dziko lino tikhala pa chiombolo koma mukabalalika aliyense kupanga zake, tibwereranso ku chipani chimodzi chija. tinavutika kwambiri kuti tichoke ku chipani chimodzi koma inu zoona zoona zoona mukagawanike gawanike ndithu kodi kupambanako kukhalapo bwanji? Mawu angawa amene ndikulankhulawa ngati angakupezeni ndikulowa mmakutu mwanumo likhale vumbulutso lalikulu kuchokera kwa masiku amene tikupita awa. Pakhale kusinthika ndithu. Tagwirizanani ndi chipani cha dpp. Ndithu mawu ambiri timanena kuti wamkulu ndi mdambo modzimira moto moto umene ukuyakawo. Modzimira mwathu. ndi mwa Arthur Peter Mutharika tikufuulatu tikufuula ndithu nthawi zonse please aKabambe tasinthani moyo please Atupele Muluzi tasinthani moyo please aChihana tasinthani moyo please dziko lino linalowa mu demokalase mukufuna litulukenso mu demokalase? tikukulilirani ife tasinthani moyo musagawanise anthu anthu amene muli nawo inu a chihana sangapangitse kupambana mu dziko lino anthu amene muli nawo inu atupele sangapangise kupambana dziko lino anthu amene muli nawo inu akabambe sangapangise kupambana dziko lino anthu agawanika gawanika gawanika timafiga timene mulinato tawanthu tayi wasiyeni anthu malo amodzi kuti ndithu dziko lino lisabwelele mbuyo muchipani chimodzi tiyeni tiyendebe ndi demokalase mawu awa akakupezani Kulira uku nkwa anthu akumamidzi amene ali pamavuto. Taliratu talira. Ma bishop akuliranso. Ma prophet akuliranso. Tasinthani chikhalidwe tisamve zina zilizonse. Mauwa akakupezani, mauwa ndi ofuula ndithu. Akakupezani mauwa. Timve kuti Timve kuti a Kabambe mwasintha Timve kuti Atupele mwasintha Timve kuti a Chihana mwasintha Tapitani mukagwade pamaso pa wamkulu ndithu Arthur Peter Mutharika ndipo amene ayambilire kukagwadayo tizamutenga kuti ndi wanzeru. Chiyambi cha nzeru ndi kuopa Mulungu. Taopani Mulungu mukakhale malo amodzi mulumikizane ndi Arthur Peter Mutharika. Tonse ifeyo a dziko lino la Malawi tisakunamizeni chiombolo chathu ndi Arthur Peter Mutharika. Chiombolo chathu ndi Arthur Peter Mutharika. Ambuye akudalitseni. Mawu awa ndi olira. Zikomo. Chaka cha 2020 kunali chisankho chomwe chinali choukira boma. Zipani zosiyanasiyana zokwana 9 zinaukira boma la dpp chitachitika chisankho cha 2019 kumanena kuti mwatibera. Anaukira atenga boma a mcp komanso a utm ndi zipani zina 9. Kwapezeka kuti boma lija lalephera kuyendetsa. A Malawi pano akulira akuzuzika ndi usogoleri wa mcp pakadali pano. Kodi zikuvuta pati a Kabambe, a utm inu, a aford, a udf, a PP ndi zipani zina zonse kuti muchite gwirizano ndi dpp kuti chuma cha dziko lino chibwerere? A Malawi amene mukwafuna kuti muwasogolerewo akupempha kuti chitani gwirizano ndi chipani cha dpp kuti mavuto amene alipowa athe. Galimoto yaikulu ndiyomwe imanyamula sienta ikaonongeka. Sizingatheke kuti truck ionongeke ikapite sienta ikanyamule truck. Chipani cha dpp nchachikulu komanso chili ndi ma MP ochuluka. Pamene zipani zinazi zilibe ma MP ochuluka ku Parliament, kodi zingakhale patsogolo bwanji dpp ikhale kumbuyo? Chonde tachitani mgwirizano ndi chipani cha dpp kuti muombole a Malawi pa mavuto amene akukumana nawo. Muli ndi ine pano Walahil Kay TV amene ndimakupatsirani nkhani zosiyanasiyana ndi maganizo a Malawi pofuna kutukula dziko lathu lino. Tapangani like, share video yathuyi.